a hayyun walidak i masa fila balolen de wa kamalen in a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko awɔ masa fila bɛɛ n fa ni n ba o balolen don kira ko a ma fafihima fajahid a ko jahadi k'i masa fila la o kɔrɔ di to olu fila kɔkɔ i k'u ladon i k'u dugawu ɲini an yafara e ma n baden walanda bɛ nin yɔrɔ in kɔnɔ dɛ nin b'a jira an na maa minnu bɛ bɔ ka mansaw fililen t'u kɔ ka bɔ k'i ba kɔrɔni to i kɔ tile joli dɔgɔkun joli kalo joli san joli k'e taan bɛ maa wɛrɛw waaju ee n badenw an b'o walanda sɔrɔ nin kɔnɔ dɛ kira k'a fɔ maa ma segin ka bɔ an kɔ e k'i ka jahadi kɛ i fa ni i ba ladonni na i k'u ka entretienw kɛ sɔgɔma o sɔgɔma i k'u ka lahalaw dilan an yafara e ma o ye i ka jahadi ye ne badenw nin kɔfɛ maa bɛ se ka sababuya wɛrɛ jumɛn sɔrɔ min b'a to i b'i mansa fila lafili ka diɲɛ mina a jɔjan fɛ k'e taan bɛ maa wɛrɛw waaju k'e taan bɛ e b'a fɛ maa wɛrɛw ka kanda ka sɔrɔ i ka jahadi kɛyɔrɔ fil'i bolo n'o y'i mansa kɔrɔnin fila ye donc an b'o walanda ta nin yɔrɔ in kɔnɔ k'a ɲini setigi fɛ diinɛ faamu ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma waajuli ye fɛnba ye maaw weleli ka na diinɛ ma o ye wajibi ye kira manton kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan i se hakɛ kɔnɔna na ani i bɛ domaine min na i bɛ majalu mun na i ka daawa kɛ yen nin ye fɛnba ye nka an k'a bila ala kira y'a to minɛn min kɔnɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam n'o kɛra laɲini bi sɔrɔ wa i k'a dɔn an bɛ baraji dafalen fana sɔrɔ sabu ka d'a kan mun y'a to an bɛ ɲɔgɔn kari nin yɔrɔ in na k'an da se nin kote in ma walahi an y'a misali de ye bakɔrɔni ni ɲɛji sigilen don denkɛ bɔra denkɛ kelen min n'o y'ale ɲɛ jɔyɔrɔ ye a bɔlen don tile joli kalo joli ba t'a tagayɔrɔ dɔn a t'a taakun dɔn hali i ni sɔgɔma t'u ni ɲɔgɔn cɛ telefɔni kan na kalo joli tile joli dɔgɔkun joli maa i ni sɔgɔma sɔgɔma bɛ di walahi a ka haramuya u ni ɲɔgɔn cɛ ee n badenw alakira m'a kɛ tan dɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o la an b'o walanda sɔrɔ nin yɔrɔ in kɔnɔ kira ko a ma n'i mansa fila bɛ yen ka ban fafihima fajahid e ka t'i ka jahadi kɛ olu la hadisa in fana hadisa kɛnɛman don sabu a nana buhari ni musilimu kɔnɔna na n b'a ɲini ala fɛ ala ka faamu ɲuman d'an bɛɛ ma ibn umar ala ka diɲɛ b'a n'a fa ma a fana ko ko cɛ dɔ ko ala kira ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko kira n ye jurumu dɔ sɔrɔ n t'a yafa cogo dɔn n t'a dɔn ala bɛ yafa n ma n ka jurumu in na cogo cogo n sirannen don ni ala ko tɛ n ye jurumu min kɛ n sirannen don ala kana n halaki a kosɔn kira ko a ma a k'i hakili sigi ala kɛ ba tubi ma ala ka tubi da yɛlɛlen don ala kira ye mun fɔ a ye a ko a ma alayhi salam hal laka min ummin qala la kira ko a ma k'i ba bɛ yen wa a ko ayi kira y'a ɲininka hal laka min khala i ba balimamuso bɛ yen wa a ko awɔ n ba balimaw bɛ yen a ko o tuma fabirraha i ba balimamuso min bɛ yen taa o dugawu ɲini o ye baya jɔyɔrɔ dɔ ye al-khalatu bimanzilatil ummi ba balimamuso a kɔrɔmuso n'a dɔgɔmuso k'i k'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ baya jɔyɔrɔ de la ba bolo o la ala kira alayhi salam mansa fila kan labatoli walima mansa yɛrɛ ɲɛ tugunnen kɔ a balimaw n'a kanuɲɔgɔnw olu labatoli ka hɛrɛ s'u ma kumakan ni kɛwale la ala kira filɛ k'o kɛ tubi sira dɔ ye k'o kɛ ala ka jurumu yafa sira dɔ ye subhanahu wa taala o b'a jira an na k'a fɔ fɛn min ye dangadenya fana ye i k'a dɔn a bɛ tubi sira datugu maninfin ɲɛ wa i k'a dɔn jurumu sira dɔ fana de don ala kira ko a ma sallallahu alaihi wa sallam ko a ka taa a ba balimamuso dugawu ɲini o b'a to ala bɛ yafa ma wa inna birral walidayni n badenw n'a fɔra ka mansa fila dugawu ɲini yani taatahuma fil wajibati wal mustahabat wajtinabul muharramati wal makruhat n'a fɔra mansa fila dugaw ɲini o ye ka tugu u kɔ ala bɛ fɛn minnu wajibiya ani fɛn minnu kɛli kanunen don an ka sariya la fɛn fɛn haramu ko ye maa tɛ tugu mansa fila kɔ n'o baara kɛli ye sabu ala kira ka kumakan nana na sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ko yɔrɔ min la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq eh, labatoli tɛ yen danfɛn dɔ ye k'i bɛ tugu a kɔ danbaga ala kutali la subhanahu wa ta'ala mansa ni woloden a bɛɛ ye ala ka danfɛnw de ye donc gasi tɛ sɔrɔ i ni ala cɛ yɔrɔ minnu na mansa kan bɛ labato olu la wa ikramuhuma wa tawqiruhuma wa irda'uhuma k'u bonya k'u karama k'u diɲɛ ɲini bada bada waati bɛɛ lajɛlen na wa itharuhuma wa taqdimuhuma ala nafsi wal ahli wal walad k'i mansa fila u ka hakɛ k'o bila i yɛrɛ ta sanfɛ k'a bila i denw ta sanfɛ k'a bila i furumusow ta sanfɛ nin de ye duwadenya ye wa inasu wahshatihima ani k'i mansa fila ɲɛnafin bɔ parce que an caman bɛ yen i bɛ t'a sɔrɔ mansa bɛ so kɔnɔ dumuniko t'a la furako ma dɛsɛ a la mɛ kuma dɔ ka sigi dɔrɔn mansa b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ k'a don e tulo la fɛn min bɛ yen tuma dɔw la ni mansa in ɲɛ tuguna i t'a mɛn diɲɛ maa si da sabu kuma bɛ yen maninfin i b'o mɛn i fa de da i fa de bɛ se k'o f'i ye kabila kɔnɔ i fa de bɛ se k'o f'i ye gwa kɔnɔ kuma bɛ yen i ba de bɛ se k'o f'i ye donc ni fa ɲɛ tɛ yen i t'o mɛn i fa fitinin ni fa kɔrɔba si da ni ba yɛrɛ fana ɲɛ tɛ yen ba balima tɛ yen min bɛ se k'o f'i ye sabu o ye den ni mansa cɛ de o ye gundo dɔ de ye bɔn mansa mago bɛ nin na kuma dɔ mɛ an caman ka n'i jɔ a da la dɔrɔn aw ni sɔgɔma ani ɲaguma a tɛmɛna a taara ka kow la mansa ka fɛn bɛɛ kɛlen don dɛ mɛ mansa ɲɛnafin bɔli i ka sigi waatinin d'a ma i n'a ka masala hali n'o bɛ kɛ baarakɛbaliya donw ye hali n'o bɛ k'i ka kɔnzew kɔnɔna na ye ka tan dɔ d'a ma i ka sabati a kɛrɛfɛ ka fɛn mɛn a la tuma dɔw la min bɛ kɛ sababu ye i fana bɛ se ka fɛn lakali i denw ye sabu denmisɛn tɛgɛ ko ko ɲuman o bɛ maakɔrɔ dɛgɛ nɔɔni o la mansa fila ɲɛnafin bɔli nin fana ye u ka hakɛ dɔ ye min bɛ tunga la telefɔni kan bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ bi tile in na kow nɔgɔyara mɛ tuma dɔw la ka wuli ka avion biye tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n nana n ba lajɛ n nana n fa lajɛ n nana n ɲɛ da mansaw kan tiɲɛ la maa o maa bɛ nin kɛ barika b'i ka ko la n b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka tiɲɛ bange an ye i y'a faamu wa idkhalu sururi alayhima ka nisɔndiya don mansa fila kan i k'a dɔn o fana ye u ka hakɛ dɔ ye u ka musakaw tali o y'u ka hakɛ dɔ ye wa in kana ghaniyayin fabibadili mali ladhi yurdihima walhadiyati lati yani tahufuhuma ni fɛn t'u bolo u ka hakɛ tali kɛra wajibi ye mɛ mansa fila n'u ka musaka b'u yɛrɛ bolo sariya b'a ɲini den fɛ i ka to ka maga u la ni fɛn dɔ ye ka ladiyali fɛnw d'u ma hali n'a sɔrɔ u ka musaka b'u bolo soko t'u la furako t'u la baloko t'u la mɛ a ka kan i ka hɛrɛ dɔw ka ye u bolo ala ka faamu ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n badenw wa min birri lwalidaini kathratu duai lahuma wasadaqatu anhuma walhajju walumratu lahuma bada almaut wa silatu asdiqaihima bada mautihim mansa fila ka hakɛ dɔ ye jumɛn ye ka dugawu caya u ye ka dugawu caya u ye i n'a fɔ ala b'o fɔ an ye kuranna kɔnɔ waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbi ighfirli wali walidayya ka to ka nin dugawu kɛ ka caya ka dugawu don u ye labanko ɲuman na ka dugawu don u ye dususuma la ka dugawu don u ye ala ka e yɛrɛ kɛ duwaden ye ka ɲɛsin o ma nin ye mansa fila ka hakɛ dɔ ye n'ala y'a kɛ u ɲɛ tuguna fana ka saraka bɔ u ye saraka min ni sariya b'o ɲini an fɛ saraka min ma dulon don na tile saba ko tɛ tile wolonfila ko tɛ tile bi naani ko tɛ n'i ye hali jisuma de sɔrɔ halala jɛman na k'a di minɔgɔtɔ dɔ ma i k'a dɔn k'a fɔ i ye saraka bɔ i mansa ye n'i ye fɛn yɛrɛ sɔrɔ min ka bon o ye malo bɔrɔ i taar'a di muso cɛ sabagatɔ dɔ ma a ye dugawu kɛ n fa su ye a ye dugawu kɛ n ba su ye nin bɛɛ lajɛlen ye duwadenya siraw ye ka hiji fana kɛ u tɔgɔ la tuma min na n'u ɲɛ tɛ kɛnɛ kan walima ka umuraw kɛ u tɔgɔ la n'an k'o ma ko badalu nin fana ye duwadenya sira dɔ ye fo ka taa se mansa fila ni maa minnu jɛra k'olu kan labato k'olu bonya ni ka olu karama k'u ka layidu kan min tun b'u bolo n'u kun k'u b'a kɛ nka saya kɔnna u ma k'o layidu ninnu fana k'o bɔ a sira fɛ ibn umar ala ka diɲɛ b'u fila ma ale ko k'ale y'a mɛn alakira da sallallahu alaihi wa alihi wa sallam

eh, teriya la jɛɲɔgɔnya la i mansa ni maa minnu jɛra k'olu dugawu ɲini tuma min n'i mansa ɲɛ tɛ kɛnɛ kan ko ala kira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko nin ye duwadenya la belebele dɔ ye o la o b'a jira an na mansa ni maa minnu jɛra n'i ka bonya ma s'u ma i ka dɔgɔyama man ka s'u ma n'i ka hɛrɛ ma s'u ma i k'a dɔn k'a fɔ i ka tɔɔrɔ man ka se u ma janko mansa ni maa min jɛra suna ni farada furu sira la mansa ka woro tan kɛra sababu ye ka maa min se gwa kɔnɔ n'o ye baalakaw ye parce que tuma dɔw la i b'a sɔrɔ den dɔw bɛ yen min y'ale kalo kɔnɔntɔn kɛ ale b'o dɔrɔn de k'o y'a ba ye mais fa ka muso tɔ minnu bɛ yen tuma dɔw la a ka baya bonya tɛ se olu ma nin fana ye filiba ye i bɛ min sɔrɔ an ka kafo kɔnɔ donc mansa ni maa o maa jɛra hali a ni min y'o jɛ kɛ kɛnɛma baara ɲɔgɔnya ni jɛɲɔgɔnya la i ka bonya kan ka s'u ma maa o maa i mansa ka maa ye janko a ni min jɛra furu siratigɛ la o tuma a ka kan i k'olu ladon a ka kan i k'u dugawu ɲini tuma dɔw la olu ka dugawu ka ɲɛsin i ma o bɛ ɲini ka bonya ka tɛmɛ min yɛrɛ y'i kalo kɔnɔntɔn kɛ ka da nin de kan ba ɲuman dɔw bɛ yen hali ni den hɛrɛ kun jɔ olu la a b'a ɲininka yala i y'i ba ta di wa ba ncinin de ko ye nin a bɛ den ɲininka i y'i ba ncinin ta di wa ni den ko ayi nin dɔrɔn de bɛ n bolo a b'a f'i ye taa nin d'ale ma ne bɛ don wɛrɛ kɔnɔ an b'o basugu jansa nin kɛnɛ in kan ka dugawu k'u ye walahi nin ye ka duwadenya sira de don den kɔrɔ nin ye ka duwadenya sira de don den kɔrɔ nin ka fisa maa ye maa min b'a den sigi k'a fɔ a ye nin de y'i fa muso ncinin kabiri a donna ne ma hɛrɛ sɔrɔ i fa bolo n'i ye fɛn k'a ye n t'a yafa i ma a dɔ fana bɛ nin de fɔ a ta ye dɔ bɛ nin de fɔ a woloden ye n'i ye fɛn k'a ye n t'a yafa i ma ɛɛ ne ba e m'a faamuya de walahi a to a k'a k'a ye aw fila bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la i b'a fɛ ka lafiya cɛkɔrɔba bolo wa a kɛra fɛn min fɛ kɛ o fɛ a f'i denw ye k'u ka k'o fɛ walahi ni cɛkɔrɔba m'o dɔn i ye ala b'o dɔn i ye bada i tɛ to kɔ k'i t'o la nka n'i ko a ma de i ka hɛrɛ kana se nin ma denw yɛrɛ tɛna hɛrɛ sɔrɔ bilen janko k'a kɛ i ye kuma tɛ sinamuso ma n'o y'a ka hɛrɛ datugu ka ban ɛɛ n badenw bamananw ko i ka hɛrɛ bɛ maa o maa kɔnɔ ala t'i labila a tigi awɔ ala labanna k'a fɔ an ye alikuranɛ kɔnɔ idfa billati hiya ahsan sura wɛrɛ kɔnɔ idfa billati hiya ahsanu sayyi'a a ko ɲuman kɛ ka juguman bɛn cɛkɔrɔba filɛ fili min kɔnɔ aw de bɛ se k'a bɔ a la mɛ a tɛ kɛ ni juguya sira ye non non non dɔw bɛ denw don kɛlɛ la walahi nin sababu ye ma aw bɛ se k'a bɔ a ka fili kɔnɔ a tɛ kɛ ni juguya sira ye n bɛ segin a kan a tɛ kɛ an b'a ba ci ka bɔ ɲɔgɔn na a tɛ kɛ n'o ye

a ko min bɛ juguya k'i la ɲuman kɛ k'a ka juguman kunbɛn a tɛ hɛrɛ fɔ e ka ko la e ka hɛrɛ fɔ a ye a tɛ hɛrɛ kanu i ye e ka hɛrɛ kanu a ye a ko n'a ta sɔrɔla k'a t'a k'i tɛgɛ n'i y'a sɔrɔ i n'a ka jɛ a la kiraba yɛrɛ b'o de fɔ an ye wa ahsin ila man asaa ilayk maa min b'a ta ci d'i ma ko n'i y'a sɔrɔ k'i ka ɲumanya k'a ye a bɛna dɔn ko jaa aw tɛ kelen ye bamananw ko ni fali y'i tan n'i y'a tan a ka fisa i ye o tuma ka se ka cɛkɔrɔba bɔ nin fili kɔnɔ a bɛ kɛ ni nin fɛɛrɛ de ye an ye nin ye ba ɲuman dɔw la an limaniya dɔ y'a lakali an ye nin kɛra depi tubabu tile kɔnɔna na nin tigi a ye kalan kɛ kalan banna a ye baara sɔrɔ fa bɛ ba bɛ ba fitinin yɛrɛ fana bɛ yen mɛntɛnan baara sɔrɔlen a y'a ka sara fɔlɔ ta a nana ka na fa sɔrɔ so a ye sara di fa ma o y'a sɔrɔ fa ba fitinin min bɛ yen fa lajarabira a ka ko bɛɛ ɲɛsinnen bɛ o de ma fɛn min ye kamalen in yɛrɛ ba ye n'o ye denkɛ in ba ye fa kɔ donnen don a la nin don o mɔnɛ bɛ kamalen na bɔn ala nana kɛ ale ye baara daminɛ a kɔmansera ka sara ta sara fɔlɔ a nana di fa ma komi o ye laada ye cogo min fa ye wari bɔ enveloppe la k'a lajɛ a ye dɔɔnin dɔrɔn ta wari in na ko taa nin di i ba ma n'o ye muso fɔlɔ ye kamalen taara ka t'o d'a ba ma a nana fa ye dɔ wɛrɛ ta min dira kamalen ba ma a ye min ta nin sen a b'o ɲɔgɔn fila bɔ wala a ka ca o ko taa nin di i ba fitinin ma kamalen ye wari bila a kun a ma sɔn ka taa di a nana fɔ fa ye ko n y'a di ba y'a ɲininka ɔ ko ne kɔni ye n ta ye i ba fitinin i fa ye dɔ d'a ma wa ko awɔ k'e y'a ta di wa ko ne ma sɔn ka d'a ma k'a filɛ n kun ba ko a ma ko taa i ba ta d'a ma ba y'a gɛn k'a ka taa ba fitinin ta di a ma sɔn maintenant a nana bɔ du kɔnɔ sufɛ a taara gɛrɛn na a n'a tɔɲɔgɔnw sigilen u ɲɛ b'a la fari fagalen don kɔrɔlen a bɛ walawala cogo min a t'o lahala la u ko a ma ko kari mun b'i la a ko foyi tɛ n na u ma fara a la fiyewu f'a y'a ɲɛf'u ye kuma lasurunya la a ko nin de donna ne ni fa cɛ bi n ye n ka sara fɔlɔ ta bon n y'a d'a ma a ye nin fitinin de di ko n ka t'o di n ka vieille ma n y'o di n ba ma mais n banicinin ta a y'o kɛ nin hakɛ de a filɛ n kun n ma sɔn ka d'a ma e b'a dɔn teriw ye mun f'a ye teriw k'a ma ko wuli ka taa i banicinin ka wari d'a ma u y'a gɛn ka bɔ teminyɔrɔ la ko taa d'a ma t'i banicinin ka wari d'a ma sɔrɔla ka wuli o la ka taa ba fitinin ta d'a ma donc tuma o tuma n'a ye sara ta a bɛ n'a di fa ma nin cogo in na hmm. o la alhamdulila tuma na min na fa si nana se yɔrɔ dɔ la fa ye den wele ni sara dira fa ma a bɛ dɔ bɔ nin di ba ma nin di ba fitinin ma ale yɛrɛ bɛ dɔ ta a bɛ den ka wari tɔ d'a ma den b'o k'a ka musakaw ye a ye den wele a ko alhamdulila ko ne tun b'a fɛ k'i kɛ dangaden ye mais ala faral'i kan i ma dangadenya sira kan awɔ ne tun b'a fɛ k'i kɛ dangaden de ye mais ala ɲɛn'i ma dangadenya sira i ma don a fɛ dugawu b'i kɔ ko n ye fɛn fɛn kɛ n ko n bɛ k'i kɔrɔbɔ de n'o tɛ ne ma dɛsɛ n yɛrɛ kɔrɔ i ka sara n ye min bɔ a la n yɛrɛ tɔgɔ la a bɛɛ filɛ n ka golo kɔrɔ yan san yirika wari a ye min bɔ a y'a fara ɲɔgɔn kan k'a di kamalenin ma ko wa n'i y'a ye fana n ye i banicinin ka wari caya n'i ba ta ye n b'a fɛ k'a filɛ de ni ne ɲɛ tɛ kɛnɛ na don min est ce que i bɛ se du kɔrɔ wa ko n y'a dabɔ nin de kama mais i b'a dɔn kamalen a ye baara kɛ fo ka se san bi joli a bɛ sɛrivisi kɔnɔ tubabu bolo a ma bila hali a ka retraite selen gɛrɛgɛrɛ ma yɛlɛ a la kara ma yɛlɛ a la retraite sera u ma sɔn k'u bolo bɔ a la dannaya min b'a kan mun y'a s'a ma banicinin dugaw fa dugaw bon ale yɛrɛ hakilila tun ye min d'a ma ka fara sitanɛ kan n'a tun kɔntina ni o ye ɲanguma kibaruya wɛrɛ b'a ka ko la min tɛ nin donc nin ye misali fitini dɔrɔn ye k'a kɛ k'an yɛrɛ kun ani lamɛn jɛrɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen bilasira o la ka da nin kan sa masa ni mɔgɔ o mɔgɔ jɛra n bɛ segin a kan janko a ni minnu jɛra furu sira la aa i jija i k'u dugawu ɲini dɛ janko ni masa ɲɛ tɛ kɛnɛ na don min an dun b'a ye an ka guwaw kɔnɔ maa caman kɔngɔnen sigilen don ka cɛkɔrɔba saya de kɔnɔ dɔw b'a f'u da la ni cɛkɔrɔba sara an bɛ fa tigɛ ka bɔ nin n'a denw ɲɛ la yan wa u y'a kɛ koyi walahi maaw sɔrɔla dugu in kɔnɔ cɛkɔrɔba fatulen u ye piye don bantini na k'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ ɛ eh, an b'a f'u ye k'u ni ce u yɛrɛ sabu n'i ye danga san maaninfin balolen fɛ tuma dɔw la a bɛ se ka yafa ka dugawu k'i ye mais n'i ye danga san su fɛ dunba dun a b'o yafa cogo dɔn wa yafa cogo t'o la dɛ ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ o ma o la ka da nin kan dugawu sira dɔ ye mansa fila ni maa minnu jɛra k'olu dugawu ɲini k'olu barika ɲini ala k'o kɛko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye o la an baden alisilamɛw fɛn min y'an ka walanda fan filanan ye sa n'o ye dangadenya ye a n'a kɔlɔlɔw wa inna uquqa alwalidaini min akbari alkabair wa a'zami dhunubi wa abghadiha ila allahi ta'ala k'an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye dangadenya ye jurumuw la belebele dɔ don min bɛ wele ko akbar alkabair jurumu man bon ka tɛmɛ min kan filankafoya kɔfɛ jurumu na kɔrɔtalen dɔ don fɛn minnu bɛ yen n'a ka go allahu taala ye jɔn ka juguman kɛta la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o dɔ ye dangadenya ye o dɔ ye mansa fila kan sɔsɔli kiraba alayhi salatu wa salam abdurahman bin abi bakra radiyallahu anhu wa an sa'iri sahaba ale b'a lakali ko ala kira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ni sahabaw sigilen don dɔ a ko sahabaw ma kisi ani nɛɛma bɛ alakira ye ala ka diɲɛ bɛ sahaba bɛɛ lajɛlen ma alakira k'u ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala uhadithukum bi akbaril kaba'ir a k'aw t'a to ne ka jurumu bɛɛ la belebele fɔ aw ye jurumu min bɛ yen n'o de ka bon jɔn ka juguman kɛta la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan sahabaw qalu bala ya rasulallah u ko alakira o fɔ an ye joona alakira k'u ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-ishraku billah a ko filankafoya o de ka bon jurumu bɛɛ lajɛlen ye ala b'a fɔ jɔn ma fɛn fɛn ma k'a y'a to yen n badenw filankafoya de ka bon a bɛɛ ye wa ala fana b'a fɔ jɔn ma k'u ka fɛn fɛn baara i k'a dɔn k'a fɔ ala ka kelenbantiya de fana ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan o la kira k'u ma alayhi salam a ko dangadenya o de ye jurumu bɛɛ la ɛ eh, astaghfirullah a ko filankafoya k'o de ye jurumu bɛɛ la belebele ye a ye mun fɔ ka tugu o la wa uququl walidaini ani mansa fila kan sɔsɔli dangadenya mansa fila dusu kasili dangadenya alakira ko alayhi salatu wasalam a ko nin de ka bon jurumu bɛɛ ye josɔn kɔfɛ nin de ka bon jurumu bɛɛ ye i k'a dɔn boli bato kɔfɛ nin de ka bon jurumu bɛɛ ye jinɛ bato ni wɔkulɔ bato kɔfɛ kira ko alayhi salatu wasalam ko nin y'a sɔrɔ a tun nɔngɔmalen don wa jalasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sɔrɔla ka wuli k'i sigi a ye mun kɛ sabanan ye wa shahadatu zur aw

wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra a ko n'i y'a ye ale alahu taala ko adamaden ka ɲuman kɛ mansa fila ye ko sabu ka d'a kan mansa musoman sɛgɛnna den na mansa musoman a ye den garisɛgɛ ta degun faralen degun kan tɔɔrɔ faralen tɔɔrɔ kan sabu ni muso donna garisɛgɛ la tuma o tuma kɔnɔ bɛ avanse ba bɛ lafu ka taa ɲɛ tuma o tuma ni kɔnɔ bɛ taa ɲɛfɛ ba fanga bɛ ban ka taa ɲɛ o de y'a to a kalo fɔlɔ ka nɔgɔn ba bolo filanan ye filanan ka nɔgɔn sabanan ye ba bɛ lafu kɔnɔ dɔ bɛ bɔ a ka sunɔgɔ la dɔ bɛ bɔ a ka dumuni na a tɛ da a da cogo kɔrɔ la a tɛ sigi a sigi cogo kɔrɔ la fo ka t'a fɔ ko kalo kɔnɔntɔn dafara a ka den bila o la ala ko ko sɛgɛn kɛra den na jango mansa musoman a ye garisɛgɛ in ta degun faralen degun kan tɔɔrɔ faralen tɔɔrɔ kan o bɛɛ kɔfɛ a bɛna don tin na ka den bange sakakunu de don wala n'ala ye si di ba min ma ɛɛ o bɛ sin d'a ta ma n'o tɛ a caman b'a da dɔrɔn k'i kɔ don awɔ a caman b'a da dɔrɔn k'i kɔ don o la ni si dira min ma o b'a ta lamɔ n'o tɛ a bɛ fɔ den caman ma k'a tɛ ba finya dɔn a tɛ ba jɛya dɔn. o bɛ a bɛ f'i ye ko ba tora muso kɛlɛ la dɔw yɛrɛ tɛ bange yɔrɔ de don f'u y'a tɔgɔ da ko muso kɛlɛ ka d'a kan gɛlɛya min b'a kɔnɔ degun min b'a kɔnɔ tɔɔrɔ min b'a kɔnɔ o de y'a to kira ba alayhi salatu wa salam a ɲininkara sahaba dɔ fɛ man ahaqqu nnaasi bi husni sahabati aw bi husni suhbati a ko jɔn bɛ yen ni ne kan ka ɲuman k'o ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan kira ba alayhi salam a ko ɲininkalikɛbaa ma a ko ummuk i ba a ko o kɔfɛ jɔni kira ko ummuk siɲɛ fila a ko ala kira o kɔfɛ jɔni kira ko i ba subhanallah ɛ o kuma fa tɛ yan ɛɛ ne fa fa bɛ yen dɛ mɛ kira ye kodɔnna de n'i ye min mɛn ale da a m'a fɔ a kun fɛ ala yɛrɛ y'o fɔ ala y'a lasaniya wa ma yantiqu anil hawa kunfɛ kuma t'ale ka ko la siɲɛ saba ko jɔn de ka kan ni ne ka bonya ni n ka ɲumanya ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ kira k'i ba o kɔfɛ jɔni i ba o kɔfɛ jɔni i ba siɲɛ naaninan kira ko k'i fa subhanallah ala ka aya nin o bɛ kira ka kumakan in walawala k'a sɛmɛntiya sabu ala ko ka ɲuman kɛ mansa fila ye a ma fɛn fɔ fa ka sɛgɛn na n'o tɛ fa yɛrɛ bɛ taga bin kɛ dɛ walahi mansa fila bɛ sɛgɛn den na mɛ ba ta fanga ka bon a ko ba sɛgɛnna a tɔɔrɔla a ɲanina a ye kalo kɔnɔntɔn kɛ sɛgɛn ni ɲani ni dumunibaliya ni sunɔgɔbaliya la a ka foyi t'a cogo la allah allah allah o bɛɛ kɔ wa fisaluhu thalathuna shahara ka laban ka san fila kɛ sindi la san fila ka o ye kalo mugan ni naani kɔnɔ dɔgɔyalen ye kalo wɔɔrɔ ye

donc o la kɔnɔbara fana bɛ se ka kɛ kalo wɔɔrɔ ye komi a bɛ kɛ wolonfila ni kɔnɔntɔn ye kalo wɔɔrɔ b'a la dɔnnibagaw ka fɔcogo la donc o kalo wɔɔrɔ n'i y'o fara san fila sindi kan o kɛra kalo bi saba ala filɛ k'o de fɔ suratal ahqafi kɔnɔna na o la ko den kan k'i janto masa la n baden an bɛ segin a kan masaw sɛgɛnna denw na dɛ den man ka kɛ fisiriwale mansa fila ma fisiriwaleya dan de don gansan m'a to ala y'u ka hakɛ nɔrɔ ale ala ta la ala t'a fɔ kuranna kɔnɔ a ye n bato a ka mansaw dɔn a ye n bato a ka ɲuman kɛ mansaw kuranna kɔnɔ fan caman gansan tɛ o mansaw sɛgɛnna de nin ye dɔɔnin dɔrɔn ye ka bɔ baw ka sɛgɛn na walahi u bɛ sa de pour que ka den bange ni min si ka bon o bɛ si d'a ta ma ɔ n'a bɛnna min yɛrɛ ka lajɛli ma o b'a ta da dɔrɔn k'i kɔnɔ ni dɔ denba don o tuma a ye mansaw dugawu ɲini a kana kɛ dangadenw ye hɛrɛ fan si tɛ dangadenya la wa mansa cɛmanw fana u fana sɛgɛnna dɛ musaka ye olu de ta ye o fɛn fɛn bɛ ka da u kan sirikilasiyɔn na u ka fisa min ye a bɛ dɔ f'u ma min yɛrɛ ka fisa o bɛ dɔ f'u ma fɛn bɛɛ dar'u kan sirikilasiyɔnw na santiyew kɔnɔ sugu kɔnɔnaw na dɔwɛrɛ tɛ dɛ denw dayirimɛ de ɲinitɔ n'o tɛ n'a danna ale kelen ma a tɛ nin ta ka bin bɛɛ kɛ gɔngɔn b'u kan fiɲɛ b'u kan sanji b'u kan nɛnɛ t'a la u bɛ dɔgɔjɔ la u bɛ santiyew kɔnɔ u bɛ ta ka bin na fan bɛɛ mun de kama denbaya dayirimɛ denw ka furako denw ka kalanko denw ka musakako denw ka finiko e eh, n badenw n'a fɔra ko den kelen ka ɲɛnatigɛ ka kɛ maa ye ka baara ta ko k'a musonin ta ka t'i dɛn bamakɔ kin kura dɔw la ka mansa fililen to ji bɛ don a ka sira t'a la n badenw nin cɛ ka jugu dɛ nin cɛ ka jugu dɛ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi walahi n diinɛ baaraɲɔgɔn dɔ y'a masala bɔ n ye a ko cɛkɔrɔba kumana ale ye a ka misiri kɔnɔ cɛkɔrɔba in bɛ seli ale fɛ yen a ko imam ko ne denw kɛra maa fisiriwale ye dɛ walahi ko n tun bɛ sɛribisi la n sara tun ka ɲi jɔyɔrɔ tun ka ɲi a ko n ye n ka den bɛɛ don ekɔli ɲɛnamaw de la minnu sara ka ca n y'u sara fo k'u ka kalan laban ka n jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye u ka avenir de hami tun bɛ n na quoi komi an bɛɛ b'o kalama cogo min donc a ko tuma min den ninnu nana kɛ fɛn ye u ye baaraw daminɛ a bɛɛ ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ko n ka cɛman kelen kelen bɛɛ y'a musonin ta ka t'u sigi fan wɛrɛ fɛ k'an fililen to yen a ko cɛkɔrɔba bɛ kuma fɔ ale tuma min k'a fɔ ale ma ko fini min filɛ n kan na ko n denmuso dɔ de y'a kala ka na di yan n'i ye ne ye ka syɛ dun n denmuso de b'a labɛn ka na n'a ye n'i ye n ye ka jɛgɛ dun n denmuso de bɛ na n denkɛw y'u kɔ don u mago si tɛ n na ko n ma nimisa fɛn na ka nin bɔ n badenw a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi dɛ nin fana ye dangadenya sira belebele dɔ de ka t'e ka ko bɛɛ bɛn i musonin dɔrɔn ma i n'a fɔ i bɔra sanfɛ de ka cun aa hakilima t'a kɛ hɔrɔn t'a kɛ walahi hɔrɔn t'a kɛ kuma tɛ silamɛ kɔni ma o kama an k'an janto mansa fila la an k'u ka lahalaw ɲini k'a dɔn an ka to ka gɛrɛ u la an k'u ɲɛnafin bɔ dangadenya ala t'a fɛ silamɛya t'a fɛ ala kira tɛ dangadenya fɛ sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa dangaden laban man ɲi ano dangaden n'a ye pilasi sɔrɔ cogo cogo i sigi k'a jigin don makɔnɔ ɛɛ ne badenw danga ti to ko la o ka jɔ hmm. a tɛ to nafolo la barika ka don o la a tɛ to maa si la barika ka don i ka ca la o ti kɛ danga ala k'an kisi a ma dɛ danga man ɲi e ala kira ko alaihi salatu wasalam wattaqi da'wata al-mazlum maa gansan tɔɲɔlen k'i ka siran o ka danga ɲɛ ɛ ni tɔɲɔ taara se wolobaa ma dun e bɛ dan dɔn o hakɛ la wa kira ko maa gansan tɔɲɔlen k'i ka siran ka danga ɲɛ n'a y'a bolo wuli ala nin kɛra k'e to min ɛɛ i halakira dɛ ala ko k'o welekan in k'ale b'o jaabi hali n'a kɛra sɔɔni janko min ye kalo kɔnɔntɔn kɛ e b'o de bila ɲɛji la k'a k'i musonin ye k'i ba to yen k'i ba labila i muso ye n ko maa sɔrɔla dugu in kɔnɔ an limanaw y'a fɔ an ye walahi a bɛ k'a ba de dɔgɔya k'a ba jalaki ko ba ka fara waliden na wayi ko ba ye waliden tɔɔrɔ a muso walahi ba de bɛ ka jalaki ta a muso ye ko a ka fara waliden na wayi k'a ye waliden tɔɔrɔ e ne fa hali ni ba ye nin kɛ nin fɔbaga tɛ e ye fɔbaga wɛrɛ kan ka sɔrɔ nin na min tɛ e ye mɛ a masugu ala bɛ kiri kɛ dɛ ano ala t'o ji to a nɔnɔ na o kiraba ko di alayhi salam a ko ala bɛ jurumu caman bila ka kiyama kɔnɔ mhm. ko fo n'a kɛra bangebaga kansɔsɔ jurumu mhm. non k'a bɛ o kalaman da o tigi tɛgɛ diɲɛ na yan yanni lahara ka jigin ah. nin ye masa sɔsɔ kɔlɔlɔ dɔ ye o masugu caman bɛ yen a muso b'a ba ci ka bɔ a la dɛ hmm? awɔ i m'i ba labila i muso ye mhm. a banna o muso kelen fo ka diɲɛ wuli a t'i bonya ala yɛrɛ ti sɔn kuwa a t'i bonya a t'i gasi dɔn a t'i ka hakɛ dɔn sabu i yɛrɛ kɛwale de don e tɛ se ka ɲɛji bɔ i ba ɲɛ la i muso kama ala ka barika don furu kelen na o ti kɛ ayi ayi o ti kɛ o masa tɛ ala ye o tuma ka da nin kan ka kan an ka mansaw an k'u ka hakɛw di maa kana i mansa labila i muso ye abadan masa ka ko gɛlɛyara cogo o cogo a fariyara cogo o cogo a jira muso la nin de ye ne ka diɲɛnabɔ sababu ye dɛ jango minnu b'u mansa to sɛgɛn ni ɲani na k'a bɛɛ k'u muso ni muso somɔgɔw ye ee subhanallah nin ye fitiriwaleya dan ye dɛ n'i y'a ye maa o maa la i sigi t'a laban kɔnɔ a surunyana o a janyana o a lebudon bɛ na a lebudon bɛ na wala nin de don dɛ badenw a y'a to an k'an mansaw duga minɛ an ka hɛrɛ b'o de la ɛɛ an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye mansa fila kan sɔsɔli n'o ye dangadenya ye a kɔlɔlɔ dɔ ye jumɛn ye i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ barika bɔ si la a bɛ barika bɔ si la barika tɛ dangaden si la dangaden si man ca walahi an ye dɔ y'an ɲɛ la a jɛniyakɛ muso hmm. a tun b'i falen falen musow la de parce que kamalen ye cogo ɲuman tun don hmm. hali ni fɛn t'a bolo a ye cogo tun ka ɲi a b'i falen falen musow la hmm. weekend dɔ fɛ a ni muso dɔ nana so n'i y'a sɔrɔ kura ma caya kɔfɛ k'i ninnu na ba bɛ muso min dɔn a nɔfɛ kɔrɔlen ba ye nin ta n'o tɔgɔ de ye k'a fɔ eh. jaa ale ni kura nalen don bi walahi a sinna k'i kanto ba ma ko nin ye munafigi dan ye walayi nin kisa y'an tɛgɛ kɔnɔ kisa de ye koyi ko nin ye munafigi dan ye i tɛ mɔgɔ min tɔgɔ dɔn i b'a fɔ ko parce que ba filɛ ka fura bɔ ale ka woro la ba bɛna ale gate kamalen a laban cogo cɛjuguyara dɛ a laban cogo cɛjuguyara fo ka fatu bi n'o ala ma nin bila danga jiri da la o nin resultat kɛra an bɛɛ tɛgɛ kɔnɔ ni nana bana kɛ i bɛ mɛn n'i m'a ɲɔgɔn ye k'a kɛnɛ kɛnɛ tigɛ k'a bin k'a sa k'a ba balolen to nin don dɛ n'o hɛrɛ tɛ danga kɔ hɛrɛ t'a kɔ a bɛ barika bɔ si la a bɛ garisɛgɛ nagasi danga bɛ se adamaden ma affaire ɲɛlenba i bolo hmm. i jija danga kana sɔrɔ i ka ko la dɛ i jija danga kana sɔrɔ i ka ko la n'a nana i bɛ nafoloba ye i b'a fɔ ko tasuma de donna a la hmm. dangaden n'i ye fɛn yiriwatɔ y'a bolo a hinɛ minɛ ala b'a kɔrɔta de ka sɔrɔ k'a fili dangaden bɛ ten n b'a ɲini setigi fɛ min na ala k'an kisi dangadenya ma wa i k'a dɔn dangadenya hali bi a bɛ kɛ sababu ye ka hami kɔtigɛbali bila adamaden na maa ni hami don dangaden ni hami don dangadenya man di ala ye dɛ maa caman bɛ lahala caman kɔnɔ bi ɲɛnamaya in na ko ni n ye n bolo don fɛn min na k'a tɛ ɲɛ bamananw ko bɛɛ b'i ta kun dɔn ka sɔrɔ ka taa moriso la mais e min kan filɛ ko n'i ye tɛgɛ don fɛn fɛn na k'a tɛ ɲɛ o waati kelen e ɲɔgɔnna duwaden minnu bɛ yen alihamudulila u ye fan bɛɛ kɛ nafolo ye e min kan filɛ ko n bɛ n bolo don fɛn fɛn na k'a tɛ ɲɛ i ye min k'i bantini na i b'a dɔn i fa b'i bolo so cogo min na i b'a dɔn e ba b'i bolo cogo min na i b'a dɔn donc nin ye sababuba de ka garisɛgɛ nagasi ka hami gɛlɛn sigi adamaden kan wa a bɛ kɛ sababu ye ka ala wele a tɛ jaabi dangadenya ala mago tɛ dangaden ka foyi la ala mago tɛ dangaden ka dugawu la wa huwa dalilu khiyanatil abd dangadenya ye dalilu ye janfa a bɛ janfa gɛn k'a jɔ jɔn na parce que janfa dan ye min ɲɛnina ka sɛgɛn i la k'i balo n'a jeli ye n'i ma sunɔgɔ su fɛ a tɛ suna walahi n'i kunkolo y'i dimi a bɛ sigi dumuni kun na a tɛ se k'a dun mhm. a sira a ɲɛ na i kama maaninfin t'a dɔn ko sɛgɛn kɛra i la tuma dɔ fo n'i yɛrɛ bangera mhm. awa n'i ye den sɔrɔ de mhm. i b'a dɔn ko cɛ ko ja u sɛgɛnna ja dɛ ja nin bɛɛ de b'a la ɛɛ walahi i t'a bɛɛ dɔn f'i yɛrɛ ka den sɔrɔ walayi i b'a dɔn ko ja i ba sɛgɛra koyi hmm? mais ni e ma sunɔgɔ a tɛna sunɔgɔ hmm. n'e m'a dun n'a y'a dun a tɛ taa f'a nugu la diɲɛ na ni ko b'e kun kan e ala sunɔgɔ banna musokɔrɔba bolo hmm? alahu akbar dumuni banna a bolo tulonkayɛlɛ banna a bolo f'e k'i yɛrɛ sɔrɔ ɛ mɔgɔ min b'a nata ale ka sa e ka balo o sara b'i bolo wa a sara t'i bolo i se ye ɲuman min ye dɔrɔn o k'a ye n badenw dangadenya kɔlɔlɔ ka bon i y'a faamu mhm. wa hali bi dangadenya i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ barika sama pewu ka bɔ garisɛgɛ la ka barika sama ka bɔ i ka ɲɛnamaya ko bɛɛ la labanko juguman a b'a se adamaden ma dangadenya b'a se adamaden ma labanko juguman dangadenya b'a se adamaden ma maaninfin kana to i mansa musoman ka sigi hmm. ni ɲɛji ye hmm. ko mun y'a to ne ye nin bange kana kɛ kana kɛ a man kan wa n badenw hmm. dangadenya sira belebele dɔ ye jumɛn ye kira b'a fɔ alayhi salatu wa salam a ko jurumu la belebele an yal'ana rajulu walidayhi ko maaninfin k'a yɛrɛ mansa fila danga wala k'u neni mais nin don sahabaw kabakoyara u b'a la kira mais ko mɔgɔ bɛ se k'i dafa i yɛrɛ mansa fila la cogo di kira ko k'o bɛ kɛ dɛ k'a b'i dafa dɔ ta la o b'i dafa ale ta la n'o kɛra a fila bɛɛ bɛ sɛbɛn ale de tɔgɔ la donc a b'i n'a fɔ ale yɛrɛ de y'a yɛrɛ fa n'a yɛrɛ ba neni o kama an b'o fɔ funankɛw ye u k'u kɔlɔsi u k'u kɔlɔsi dɛ an ɲɛ bɛ nin cogo accident ninnu caman na nin siraba kan saya ninnu caman bɛ yen a moto ta dɔrɔn ka taa a yɛrɛ kun ci nin caman bɛ yen n'i ye danga sen bɔ a la a tɔ b'i dɛn dɛ a tɔ b'i dɛn k'u yɛrɛ kɔlɔsi circulation na i bɛ dɔ fa neni circulation na ale ale i ye min fa neni o t'a mɛn yɛrɛ walahi an y'o caman de i ye min fa neni o tɛ hali e ka fa neni kan mɛn mais a bɛɛ lajɛlen bɛ segin e de ma donc a b'i n'a fɔ e de filɛ k'i dafa i yɛrɛ mansa la o cogo kelen i bɛ dɔ mansa musoman neni circulation na ale tulo tɛ hali e ka neni kan na yɛrɛ mais ala y'a mɛn subhanahu wa taala i ni min ka kan ala b'a da i kan wa i ye danga san nin b'i n'a fɔ i yɛrɛ de y'i dafa i mansa musoman na k'a neni kiraba ko ten sallallahu alaihi wa alihi wasallam maa b'a yɛrɛ mansa neni ni nin cogo de kunun an kɔrɔ circulation na moto taxi dɔ nana ka kun ne la an kan ka fara taxi dɔ b'an ɲɛ an bɛɛ ɲɛfɛ an bɛɛ jɔra taxi in kama parce que mobili wɛrɛ b'ale ɲɛ ale kan ka fara ka taa numanyan fan fɛ a sinna ka na frein minɛ taxi tigi la ko taxi tigi nin ye mun ko ye taxi tigi ka sira libere la dɔrɔn taxi tigi ye sira ta ka vire o taara a bɛ ka kɔntini a sinna ka tasitigi fa neni fa neni bilen denmisɛnninw bɛ ne kun mobili kɔnɔ ne ko n ko bala n k'aw ye nin mɛn ko awɔ bon n ko nin bɛ taa manamana kun ci yɔrɔ dɔ la k'a sababu kɛ a ka nin kumakan ye et puis a filɛ k'a yɛrɛ fa de neni a y'a fɔ tasitigi ma tasitigi m'a mɛn a b'u ka moto taxi nin dɔ kan ka sin k'i dafa ka fa neni bilen circulation na bon i bɛ taa nin dɔ dalen sɔrɔ joli la yɔrɔ dɔ la e b'i yɛrɛ ɲininka k'a kɛra cogo di ɛɛ ne fa dɔw sababu ta yɔrɔ ka jan o kosɔn k'o fɔ funankɛw ye u k'u yɛrɛ kɔlɔsi i kan'i mansa fila da lɛfɛ kan k'u yala i kan'i mansa fila danga i kan'i dafa i mansa fila la nin ye wale juguba ye n badenw ka wale in datugu ni kisa dɔ ye a sabatira an ka kisa kitabu kɔnɔ k'a fɔ kungo kɔnɔ arabu dɔ a ko kisa in na kharajtu atlubu a'aqqa an-nasi wa abarraha ale bɔra a bɛ ka yala k'ale b'a fɛ maa min bɛ mansa kan sɔsɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan maa min ka dangadenya ka jugu ni bɛɛ ta ye k'ale b'o kɔ maa min fana ye mansa dugaw ɲini ni bɛɛ ye ale b'a fɛ k'o de ye taariku kɔnɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a bɔra a ye kungo minɛ u ka arabula kungoda ninnu ko a taara se sigida dɔ la a ko ale taara a sɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ juru b'a kan na i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ juru don bagan na ɲaamɛw ni misiw n'u bɛ ji sama k'a bɔ kɔlɔnjanw kɔnɔ k'ale ye cɛkɔrɔba dɔ sɔrɔ bolo la o ye ɲɔgɔnna juru b'a kan na o b'a la ka ji bɔ ni cɛkɔrɔba ale de bɛ ji sama komi ɲaamɛ bɛ ji sama k'a bɔ cogo min awɔ juru bɛ kɔlɔnjanba in kɔnɔ juru donnen don ale kan na a bɛ k'a sama ka taa et puis min b'a nɔfɛ k'o ye funankɛnin dɔ ye funankɛnin bisan b'a bolo cɛkɔrɔba in kama mɔgɔ t'o ta hali fali kama awɔ a y'a bugɔ k'a kɔ bɛɛ tigɛ et puis tile kun bɔlen don a don a bɛ arabula tile dɔn tile kun ka fari o fariya dan ye nin tile farinba in kɔrɔ juru dennen don cɛkɔrɔba la a bɛ ka ji sama k'a bɔ kɔlɔn kɔnɔ bisan fana b'a bolo cɛkɔrɔba kan kisatigi ko k'ale ye nin ye k'ale dabari banna dɛ ale da wagalen tora ale ko subhanallah a bɛ min na nin o ma wasa wa bisan fana b'i bolo a nɔfɛ a si bɛ nin hakɛ la e ɲɔgɔnna funankɛnin ee a ko a to n ka dɔ min ale ko a ma ko siran ala ɲɛ i man kan ka nin da nin kan a k'i jɔ n k'a kun f'i ye a ko i ɲɛna nin cɛkɔrɔba in na ko nin min filɛ n bolo nin innahu kana ma'a yani abihi hakada wallahi ko nin fa tun b'a bolo tan ne cɛkɔrɔba min filɛ juru la n'a bɛ ka ji sama bisan b'a kan dɛ k'a y'ale mɔkɛ kɛ tan ne cɛkɔrɔba de ye dangadenya kɔlɔlɔ dɔ filɛ nin ye wala a ko kana nin hinɛ minɛ dɛ ni n y'a kun f'i ye i t'a hinɛ minɛ bilen ko a ye min k'a fa la ko hali ne ma s'o ma fɔlɔ awa a ye min k'a mɔkɛ la ale den de ye ne ye ne ma s'a ta ma fɔlɔ kana nin hinɛ minɛ aa a ko nin don k'ale jigi misɛnyara dɛ donc nin fana ye dangadenya kɔlɔlɔ dɔ ye kama tudinu tudan aljaza'u min jinsil amal jurujugu don n'i y'a don ala bɛ jurujugu sara hali n'a y'a sɔrɔ ala tɛ jurujugu don mais a bɛ jurujugu sara danfɛnjugu n'i y'a dan n'a ma falen ɲɛna a bɛ falen kɔ ɲɛna donc dangadenya ye jurujugu don de ye maa o maa y'a juru don a bɛ sara nin ye o misali dɔ ye kisa la k'a kɛ k'an yɛrɛ kun ni baden bɛɛ lajɛlen bilasira maa o maa dangadenya la n'i ye tan k'i mansaw la i denw bɛ kɛmɛ k'i la o ye sawaba de ye awɔ dusukasi tan n'i y'a da i mansaw kan i denw b'a kɛmɛ da i kan

an ka hinɛ kuma f'u ye an ka jigisigi kuma f'u ye an k'u ɲɛnafin bɔ n'u ko min an k'o baara an k'u fɛ ko yɛrɛ dɔn dɔnbagaw ko ten ko duwaden bɛ tila ka taa tila yɔrɔ dama dama den min b'a dɔn nin ko bɛ mansa ye k'a sɔrɔ mansa m'a fɔ ani den min bɛ yen mansa b'a fɔ a ye de ko nana ye dɔ yɛrɛ bɛ yen mansa b'a fɔ a kɛ o t'a kɛ dɔ bɛ a ma se masa k'a da waga ko nin ko bɛ n na ale ye hakilima de ye ale yɛrɛ b'a dɔn nin de ka d'a ye a b'o kɛ kɛwale ni kumakan ni ladiyali fɛn na donc ale bɛ masa diyanye fɛn dɔn a b'a kɛ k'a sɔrɔ masa m'a fɔ a ye bɔn ko nin de ka dugawu ka bon n'a bɛɛ ye nin ka dugawu ka bon ka tɛmɛ min t'a kɛ fo ni masa ko a kɛ o fana ka fisa min bɛ masa b'a fɔ a kɛ a t'a kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen ni ba ka kuma ni muso ka kuma nana a bɛ muso ta de ta n'u fila ka ordonnance nana a bɛ muso ta de ta awɔ ba ta bɛ to yen k'a kɛra de ko sugu man di u tun ye sara ma kɛ walahi sara kɛra sugu yɛrɛ ka di min y'a hami ye a bɛ k'o de ɲɛnabɔ ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim nin tigiw t'a dɔn k'a fɔ don dɔ an bɛ jɔ alahu taala ɲɛ kɔrɔ n b'a ɲini setigi ala fɛ ya rabi ne ni aw ala ka tulo kunnandi d'an ma ayiwa n badenw an sera ka fitinin min sɔrɔ ka kɛɲɛ ni sanga ye i k'a dɔn k'a fɔ o de ye nin walan tɔ bɛ yen nka kɛnɛ bɛɛ n'a sigikan an diinɛ baara ɲɔgɔn n'an badenkɛ ye kɛnɛ sɔrɔ sɛk abudala koyita u y'a jira an na ko an ka waati k'a ye dɔ kɛ o la an b'an wasa don nin na an tɛ se ka bɔ kuma la f'an ka silamɛw fo jama bɔcogo nin nɛnɛ in na aw ni foli ka kan silamɛw a b'aw ka diinɛ kanu jira a b'aw ka ala kanu jira a b'a jira aw su fɔlɔ hami b'aw la ya rabbi ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye nin sigi ala k'a don an ni su fɔlɔ gɛlɛya cɛ k'a don an ni sikara gɛlɛya cɛ ala ka taa an ɲɛnafin bɔ an da yɔrɔ la k'a k'an ye sirati tigɛlan k'a kɛ jannatul firdausi sababu ye an ye nɛnɛ min kɛ ala k'a don an ni kiyama tile cɛ soso ni fɛnmisɛnnin minnu y'an kin ala k'a don an ni kaburu kinfɛn jugu cɛ n y'a ɲini setigi fɛ ala k'a kɛ nɔɔrɔ ye an ka ɲɛnamaya la ala k'an kɛ duwadenw ye ala kana an kɛ dangadenw ye ala kana dangadenw bɔ an na ala k'an sabati ka barika don an na mansa fila dugaw n'u barika ya rabi ala k'a jiidi an ye minnu ta fatura ya rabi u bɛ dugaw min kɛ mansaw ye ala k'a jaabi u ye u bɛ saraka min bɔ ala k'a hinɛ s'u ma minnu yɛrɛ ta fila ɲɛ bɛ kɛnɛ na ala k'u kɛ mansa ninnu dugaw sɔrɔbagaw ye u kɛ masa ninnu barika sɔrɔbaaw ye k'a fɔ badenw ye maa min n'ala y'i kɛ ka ko dɔn k'i masa fila to balolen cadeau don ala y'a k'i ye mais a bɛ min bolo e t'a dɔn fo n'a ɲɛ tugura don min min ta ɲɛ tɛ kɛnɛ na e n'o dɔ ka masa laban na wala a dɔw b'i n'a fɔ k'u taw kunun bi ka hɛrɛ k'u ye parce que masa taara sɛgɛn na

allah sawaba don imam allahu akbar n badenw waati t'an bolo bilen ɲininkali fɔlɔ k'i mansa to yen ka t'i biri dɔ kɔrɔ k'e b'o barika ɲini a n badenw o kiri ma yɛrɛ ban ni u birilen bɛ minnu kɔrɔ olu ko k'olu baw de fisayara aw ye min biri b'a kɔrɔ e ba kɛra di ni kiri y'a yɛrɛ ban ale ba de ɲɛna ale y'o dugawu ɲini k'o de y'a to ale bɛ sanfɛ ɔ aw minnu b'a kɔrɔ sa aw ye mun ye aw baw kɛra mun ye bɛɛ t'i ta jaabi dɔn wa o jaabi bɛ ban ye an bɔra ka nin jaabi wala kɔnɔ sisan kamalen nana ko n tɔgɔ don jahadi lisi la ala kira bɛɛ b'a dɔn nin don ala kira mago bɛ kɛlɛ jama la jama man ca ko kafiriw de tun ka ca mɛ o n'a ta bɛɛ kira ko an yafari ma kamalen sen ka kɛnɛ a bolo ka kɛnɛ a ɲɛ ka kɛnɛ funankɛ don fanga b'a la a ko i mansa fila bɛ ko awɔ ko t'i ka jahadi d'i mansa fila la ne badenw o ma wasa dalu ye ɔ o ye jahadi de ye jahadi min ni ala y'a jɔyɔrɔ fɔ kurana kɔnɔ ɔ e k'i mansa fila fililen to yen ka t'i biri maa wɛrɛ kɔrɔ k'e e donna o tɔn na k'i mansa fila to yen k'e b'o dugawu ɲini dugawu ka haramuya ɛ eh, mɛ i m'a ɲini a ɲini yɔrɔ i tɛ barika sɔrɔ n'i ye maa o maa y'a la a tigi fasalen don walahi a y'a sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn maa o maa y'a mansa fililen to yen ka t'i biri karamɔgɔ dɔ kɔrɔ a tigi sen tɛ syɛfan ci a tɛ ton ci a tɛ baba ci wa a bɛ sa maɲumanko la ten ala k'an kisi ala k'an kɛ duwadenw ye ɔ ko min y'a datigɛ a mansa la imamu y'o jaabi imamu senu ko k'an k'a fɔ o tigi ye k'a k'i jija o la a k'i jija o la kosɛbɛ a bɛ bɔ a ye minɛn fɛrɛlen na o ɔ i datigɛ ɲɔgɔnna mɔgɔ banna fo ka taa se i mansa de ma i ni ci yɛrɛ ye hmm, alahu akbar i ni ci yɛrɛ ye nin tigilamaw b'a la ka fɛn juguba bila u yɛrɛ ɲɛ dɛ o kɔni haramuya cɛ ne yɛrɛ t'a dɔn n b'o jurumu fɔ k'a bila yɔrɔ min na walahi e i ma se k'a to sikɔrɔya ye i m'a to mansaya ye i sera k'i datigɛ a la subhanallah maa min kan ka dugawu k'i ye n'aw kɛlɛla e kan ka maaw ɲini ka kɛlɛ ban e b'i da de tigɛ o la f'o de bɛ yoliyoli k'i nɔfɛ ala ka yafa an ma nin ye haramu de ye ala k'an bɛɛ kisi nin ma ala k'an kɛ duwadenw ye allahumma salli ala muhammad